ọfụma n'egbula oge ka anyị gaa n'iru nke a bụ gịnị vlookup ọ bụrụ na i mepee excel wee tinye equal to vlookup first argument ị ga-afụ ebe ahụ bụ ihe a kpọrọ lookup value lookup value nke ịbụọ ị ga-ahụ ebe ahụ bụ ebe e dere table array nke ịtọ ị ga-ahụ bụ column index number then nke ịtọ ị ga-ahụ ebe a bụ ihe a kpọrọ lookup match okay now anyị anala etinyecha nke ahụ anya ka anyị kwuo maka ndị nke a n'ebe a lookup value a pụtara unique something ihe ahụ bụ ihe dị iche i ji wee na-achọgala ihe ị na-achọ gịnị bụ ihe ahụ bụ that unique something i ji wee chọgala ihe ị na-achọ ka anyị kpọọ ya unique

ka anyị kpọọ ya na nke a bụ table ndị ụlọ akụ a na-akpọ Access Bank ebe a bụ account number ebe column ha ha na-etinye account number ebe a bụ ihe a na-akpọ customer address ebe a customer age nke a next of kin customer a customer account number onye nke mbụ account number ya bụ 101 onye nke abụọ 102 103 104 onye nke a ọ nọ na oshodi bụ address ya onye nke a ikeja Ilasa onye nke a nọ Ikorodu onye nke a gbara ahọ 17 years 21 years 32 years 55 years onye nke a next of kin ya bụ Okorie onye nke a next of kin ya bụ Okorie onye nke a okeke onye nke a mgbeke na nna m alaala mmụọ ewee m gaa n'ụlọ akụ a na-akpọ access bank na m chọrọ ịchọpụta onye nna m ji wee mere next of kin ka m mara onye o ji wee melụ next of kin m wee ruo n'ụlọ akụ a na-akpọ access bank m wee jụọ ha sị onye ka nna m ji wee mere next of kin ihe access bank ga-ajụ m abụrọ ka aha nna m ahọ one ka ọ gbara ebee ka o bi ihe ha ga-ajụ m bụ gịnị account details nna m like account number nna m account number nna m ahụ bụ unique something nna m nwere unique something mụ onwe m jikwa wee na-achọgara ihe niile gbasalụ nna m na ụlọ akụ access bank na that unique something ga-abụ o nwere ike ịbụ staff id o nwere ike ịbụ your phone number your nin your bank um, your passport details passport number aha m bụ chukwuka chinyere ọtụtụ ndị nwere ike ịza aha a mana a bịa na e, nọmba ekwentị m sọsọ m onwe m nwere ya nọmba ekwentị m ahụrụ na gịnị unique something wee nyere m i nee anya ebe a ihe access bank ga-ajụ m bụ gịnị that unique something m ji wee bịa ya unique something m ji wee bịa bụ gịnị account details account nọmba nna m bụ 101 ya lookup value a na ga-abụ gịnị 101 a bịa ebe a table array bụ the entire table ndị access bank na-etinye their customer details ka anyị kpọọ ya na ihe ha na-akpọ table a bụ gịnị customer table ọ bụrụ customer table so that entire table bụ gịnị customer table na column index number na-ajụ m the particular column m na-achọ ihe m na-achọ kee na particular column ọ dị na ọ bụ na a bata na customer the table ndị access bank the column number ihe m na-achọ ka ihe ọ bụ a bịa na excel ekwuola m na e nwere a to xfd nke a pụtara a nke a pụtara b nke a pụtara c nke a pụtara d A pụtara 1, B pụtara 2, C pụtara 3, D pụtara 4. Ihe m na-achọ bụ gịnị? Achọrọ m ịma onye nna m ji wee mere next of kin. Nke a pụtara na gịnị? 4. Ya bụ column index number bụ pụtara gịnị? 4. A bịa na this one, ihe anyị na-use bụ gịnị? Perfect match. Nke pụtalụnụ nye anyị exact match ihe anyị na-achọ. na m bịa mepe excel tinye equal to vlookup mepee ebe a the first argument ga-asị m lookup value lookup value m ga-abụzi gịnị 101 maka 101 bụ that unique something m ji wee gaa ịchọgharị ihe m na-achọ ya bụ account number nna m ntinye comma the second argument na-asị anyị table array table array pụtara the entire table ihe a kpọrọ ebe e- a stọlụ these details ya pụtara gịnị customer details mụ bịa ebe a ndenye customer detail customer table comma ihe ọzọ ị ga-ahụ bụ gịnị column index number column index number pụtalụ the column ihe m na-achọ ka ebe ọ dị i nee anya ebe a ị fụ na ihe m na-achọ bụ gịnị next of kin ọ dị na gịnị column number 4 so ebe a bụ gịnị 4 then ihe ọzọ anyị ga-use bụ gịnị exact match ozugbo ji na-ahụ ya ọ ga-apụtala onwe ya exact match a na- na-apụta na-asị anyị e approximate na anything nye anyị exactly ihe anyị na-achọ n'egbughị oge nwanne m anyị ewerena ọtụtụ obere oge a wee kụziele gị ihe a na-akpọ VLOOKUP n'egbula oge ama m na nke onwe gị aghọtana VLOOKUP a n'ụdị doro anya na ọ dịghị agbasazi gị anya